Moni, ndine Jack. Nde mwadziwa nyenyezi yathu imene ili pafupi kwambiri ndi dziko lathu, dziko lapansi earth ndi dzuwa eti dzuwa ndi nyenyezi imene ili pafupi kusiyana ndi nyenyezi zina zonse. Nyenyezi zonse timaziona zing'ono zing'ono kwambiri fa zili kutali kwambiri, nde ngakhale dzuwanso lili kutali kwambiri koma lili pafupi kusiyana ndi nyenyezi zina zonse. Nde mudziwa mmene anthu amapangira zomera zonse zimadalira dzuwa amene munapanga munaphunzira biology achina photosynthesis chani zonsezo timadalira dzuwa eh? olo ife amene kuwala kumachokera kwa dzuwa zinthu zambirimbiri masola masola panel chani zonsezo zimatani zam- zimadalira dzuwa zinthu zambiri koma masayantisti sadziwa kunena kuti kodi dzuwali limayenda bwanji nanga zindi lotentha kwambiri akuti anayesera kupita kumene kuli mwezi anafikako koma dzuwa chifukwa choti ndi lotentha kwambiri palibe njira yotani yoyandikira kuti aone kuti chenicheni zimayenda bwanji komanso kuti zomwe angapezezo zingathandize bwanji mwina akhoza kupezamo zinthu zina zoti sitikuziwa zomwe zimachokera pa dzuwa zomwe zingathandize dziko lapansi eti nde zimene anapanga aku NASA USA anatumiza expedition anatumiza spaceship kuti ipite ikafufuze dzuwa koma spaceship yake anayipanga imayenera kukhala yoti ichite withstand heat nanga kutentha kwa dzuwa eti chikhoza kungophulika chifukwa choti basi chingophulika nanga dzuwa nde anachipanga kuti chikhale chochita withstand heat komanso kuti sikuti chikafika pa dzuwapo yayi sizingatheke chi- chinyeka ende koma chiyandikire chipite chikayandikire kuposa mmene china chilichonse cha mdziko lapansi mu earth chinayandikirapo dzuwa kuti angojambula kuti pali chani chomwe angapeze kuti aone nkuphunzirapo nkutolapo kuti a ah, padzuwa pamachitika izi izi izi pali zinthu izi izi izi izi zikhoza kutithandiza mwakuti mwakuti mwakuti nde zomwe anapanga mu pa 12 august 2018 anatumiza spaceship kupita kutiko kudzuwa ndi expedition kapena ndinene kuti ndi ulendo unayo oti anaukonza kuti ukhale wa dzaka 7 kufufuza kumenekoko kuti basi no chi spaceship chawocho amachitchula kuti Parker akuti Parker Probe expedition chipite mmwambamo chidzikazungulira dzuwa komatu kuzungulira patali kwambiri osati pafupi eti anachipanga chothamanga kwambiri chimathamanga pafupifupi 7000 kilometers per hour eti ndi ndi chonti chimathamanga eti speed yake akuti chimodzimodzi kuchoka ku london kupita ku new york mu 30 seconds nde imagine speed imeneyo nde chinthu cha chakhala chikumatani chikumazungulira koma chimazungulira patali kwambiri nkumajambula eti kuchokera 2018 ulendo wina chinatumiza signal ndi zomwe chinajambula mu 2021 nde pa 24 december chinapezekanso kuti chatani chasuntha chayandikira nde za breaka record chifukwa chonena kuti chayandikira no kwambiri chayandikira distance yake kuchoka pamene pali dzuwa kapena titi korona ya dzuwa kunja kwa dzuwa amakutchula kuti chikorona chi atmosphere cha, cha dzuwa chotentha kwambiri koma ali 3.8 million miles away from dzuwalo imene ili pafupifupi 6.1 million kilometers away from the sun kunena kuti ndiku- ndi pa- chili patali kwambiri fasi chikayandikira chiphulika koma pamenepopo ndi distance yonena kuti akutha kutani adzitha kujambula chikwanitsa kuta- kujambula chidzizungulira pa distance iyo imeneyoyo uko chikutani chikujambula chikujambula nde chafika pamenepopo ndi akuti yabreaka record zinali mmanyuzi monsemu kunena kuti chani chiparker probe chija chatani chafika pafupi ndi dzuwa nde tiona ngati zitatheke chafika koma sichinatumize signal kuti zidziwike kunena kuti padzuwa pali chani tiona chani chifukwa kuti pali masolar winds eti pamabwera chimphepo china chake cha, cha, cha moto choopsa koma sakuchimvetsetsa kuti zimayenda bwanji zimphepo zimenezo zimphepo za moto zomwe zimachoka pachani pa dzuwa afuna azichite study kuti zimenezozo zimatani ndipo tingatani ti- kuti ti- tizigwiritse ntchito mu njira ina yake nde pakali panopo akudikirira akuti ngati sichiphulika ngati sichinyeka pamene chilipo ndi dzuwa signal ifika pa 28 december nde tidikirira pa 28 December kuti sigino ikhala yotani ndipo tiphunzira zotani za dzuwa zimene zingathandize pachani pa dziko pano zambirimbiri masola awa magetsi macha- zinthu zambiri zimagwiritsa ntchito dzuwa nde akapezeka kuti aphunziraponso zinthu zina zimene sitimaziziwa pa dzuwa paja nde kuti no ma advancementinso atani achuluka mu zinthu zambiri imeneyo nde yomwe ikupangika yokhudza dzuwa zikomo kwambiri